Ambasada wa ku Israel Wonder wayankhulapo pa nkhani ya anyamata amene tingonena kuti pa nkhani ya ntchito amalawi kukagwira ntchito ku Israel Eh, nkhani imeneyi yakhala ili mkamwamkamwa maulendo ambirimbiri mpakana tikunena pano posachedwapa achinyamata anali ku ah, kodi ndi ku capital hill komweko kumene amachita mavigil anapita ku parliament ah, zambirimbiri akuti kukaonetsa mkwiyo wawo ndi kusakondwa ndi mmene zinthu zikuyendera zinthu zonse zikuyenda apo it's quite clear Ngakhale kuti boma masiku am'mbuyomu linasaina mgwirizano ndi boma la Israel imene amati government to government kutino anyamatawa athe kumayamba kumapita kumeneko mpakana tinali ndi a Kunkuyu last time tinali pano amanena zokuti anyamata nai- ah, 95 anali pa line oti apite kumenekoko mwezi uno komano mutu wake weniweni sizikumaoneka pa ground koma dandaulo lidakali mkati so wiki inoyi ambasada wa ku israel wadzayankhula nkhani pa nkhani imeneyi kunena kuti akuti boma la malawi ndi la israel asayina mgwirizano so chimene tikudabwa ndi choti mgwirizano akunena ambasadayo ndi wina kapena ndi womwe wa government to government umene anasayina that's what we need to find out panopa eti komano mmene amanenera ambasadayo akunena kuti chifukwa cha mgwirizano umenewu wanyuwaniwu akutino kuli mwayi waukulu ku israeliko kuti akufuna anthu ambiri anthu wonder akuti ndi ambiri amene akuafuna kumeneko so chifukwa cha mgwirizano umene umene asayina akutino pakhala mwayi wakuti anthu a- apite mwachikhamu so ma- mwa makhamu kumapita ku israel ku- nkhani imeneyi achinyamata ayilandira ah, mosiyanasiyana ambiri ayilandira bwino chifukwa ndi nkhani yabwino koma ena akunena kuti ah, koma ndi zo- zoona zake ndi ziti so ndi chifukwa chake mwansangansanga ngati anthu amene takhala tikuyenda nayo nkhaniyi tinaona kuti ndipofunikira kuti mwansangansanga tibwere nayo pano timve kuchokera ku boma kuti kodi zimene akunena ambasada wa ku israel izi ndi ziti ndi zoona agreement yo ndi iti ndi ina yanyuwani ndi yomweyo ibweretsa kusintha kotani pa dilu imeneyi ndi angati no anyamatawo amene atakhala akupita ku israeli I- in fact mmene amayankhulira ambasadayo sikutinso za anyamata okhawo akuti ndi mwayi wa ntchito zosiyanasiyana ku israeli nkhani imene ili m'bwalo lero um, wonder ndi imeneyoyo eya nkhani yabwino mmene wanenera pike takhala tikuyenda nayo nkhani itangophulika kumene uh, kufikira pamene itafika nayo panopa komano mwina chimene funso la- la- lomwe afunsano ndi lakuti kodi M- am- zimene ayankhula akazembe Yeah. wa ku israeli mmalawi munomo kuti akukamba zomwezi zimene tikuzidziwa kalezi kapena akubwera ndi Imene dimension amati ina dilu, dilu. yes chifukwa ngati ili yomweyi ndiye tidayimva kale chimene anthu akufuna kuona ndi kutino tayamba kuchita action Ehe. zimene tidagwirizanazo chifukwa nde vuto lalikulu limene timakhala nalo kulankhula pakamwa sizimativuta kulemba zikalata sikumativuta komano kuti zinthu ziyende pa ground pamenepo Ndiye nkhani. mpamene tinalozedwa chifukwa chima- zimavuta kuti kuti Kulozedwa? nanga zimachitika nchani chonse chatheka bwinobwino kuti chinthu chingosuntha Yeah. kuchoka malo apa kukafika apa mpamene pamaoneka kuti kodi chu- chu- chikuchedwa pati Yeah. zikuchedwa pati so May be uh, timva Kunkuyu atambasula komano ine nkuona kwanga ndikuona ngati akukambabe za mgwirizano omwewo umene uh, ofalitsa nkhani za boma uh, nduna athu a Kunkuyu adatiuza kuti agreement ija idasayinidwa ndipo uh, paja pankakambidwa za anthu 95 amene amadikirira kuti mwina Mwezi uno. eh, ya aone kuti zikhala bwanji maybe azatipatsa update ya imeneyo yeah. komano maybe zimene zakhala ngati new uh, pakuoneka kuti ma opportunities achuluka Yeah. si kumunda kokhako si kumahotelo kokhako komanso mwina kukhoza kukhala ah, mbali zina za Eh, zimene- maprofessions Yeah, akuti amene osiyana akhoza siyana kupeza which would ntchito. be a big story and a big news for that matter yes so i think kuyang'ana mwachidwi kukhala kuti chabwino Yeah. ndeno anthu akayamba kupita Yeah. anthu mumapereka chifukwa anthu akapitanso anthu amafuna amve kuti kodi anzathu amene afika kumene kokoko Yeah. afika motani zikukhala bwanji Yeah. kuti achite inspire-nso ena kunoko kuti azionadi kuti ah zinthuzi n'zabwinobwino ndi nkhani yake ndi imene kuti nanga- nangaziyambika liti Yes. eh, zimenezozo ndi zimene anthu akufuna kumva so Panopo tilowe program imeneyi um, nkhani ndi imeneyoyo mu program iyi lero tili ndi olemekezeka a Moses Kunkuyu amene ndi nduna ya za information zofalitsa nkhani komanso ndi amene amayankhulira boma amene amati government spokesperson ndikulandireni ku program yathu honorable Kunkuyu tathokoza kwambiri ndikupatseni moni inuyo komanso ndiwapatse moni awanda msisha Tathokoza olemekezeka. Zikomo kwambiri tiyamikire kuti nthawi zonse tikakuyitanani mumapezeka. Ah, Bambo Yotam Ng'ambi amene mukuyimirira achinyamata lerolo mpulogalamu imeneyi ah, ndikulonjereni kuti mwadzuka bwanji mumayenera kukhala ndi Prisca Kunsida koma zasintha tili ndi Yotam Ng'ambi. Mwadzuka bwanji bwana Ng'ambi? Ah, ife tadzuka bwino bwana vike kaya inuyo uli moyo wabwino tiyambe ndi inuyo a Ng'ambi nkhaniyi mwayimva mutayimva mwayilandira bwanji Asanasu- ata- asanayilongosole anduna Ah, frankly speaking nkhaniyo tayimva ndipo tayilandira mwansangala kwambiri achinyamata ndife osangalala kwambiri chifukwa mwayi ngati umenewu ndi mwayi umene takhala tikufuna ndipo mwayi umene takhala tikudikirira nthawi yonseyi ngakhale timakhalabe ndi uh, zo uh, zo kai timakhalabe ndi chikayiko chifukwa chakuti sikoyamba kumva nkhani ngati zimenezi ndipo sikoyamba kuwuzidwa zinthu ngati zimenezi koma timapezekabe zokuti zinthu zikuvutavutabe Mm. koma ndi nkhani yoti tayilandira bwino kwambiri ndithu achinyamata chabwino uh, zikomo kwambiri ndiye tipite kwa anduna uh, pakali panopo anduna dzikoli likuyembekeza kumva kuchokera kwa inu itatuluka nkhani kuchokera kwa kazembe wa dziko la israeli kunoko ku malawi kunena kuti pali mgwirizano umenewu pakati pa maboma awiriwa ndipo mgwirizano umenewu utsekula ma opportunities ambiri mawuwo ananena kuti ambiri kwa amalawi okagwira ntchito ku israeliko mmene amayankhulira a- akazembewo ntchito zakenso sizokha za kufamu zokhazi koma ndi zambiri tatifotokozereni honorable um, nkhani iyi ikuti bwanji imene afotokoza um, akazembe aku israeli kumbali yathu ya boma lathu la malawi Ah, zikomo kwambiri Ndiwapatse moni awo a Yotamu. Ah, ndithokoze chifukwa chakuti nkhaniyi mwabwera nayonso. Nkhani ya programu imene abwera nayo a ambasada aja tinakumana nawo tinacheza nawo chifukwa chakuti nkhani yonse imene timakamba za mgwirizano umenewu tanena kuti ndi ya dziko ndi dziko nde iwo aja ndi amene amayimirira dziko la israeli lokunoko yeah nde kuti timakhala tikumalumikizana right mmene abwera anayamba ndi kunena zokuti tikufuna tiyamikire boma lanu chifukwa chakuti takhala tikupanga migwirizano koma migwirizano imeneyoyo uwu mwaoneka kuti mwapanga nawo changu kwambiri Mhm. that is honorable Kuti wanu wa ku Malawiwu mwaoneka kuti ndinu a changu mwapanga zinthu mwa liwiro. Ndiye ndipitilize. kunena utiwo a- e- amanena utiwo polankhula choncho Mgwirizano umene tinasayinirana the government to government agreement. okay Ndiye ndipitilize kunena kuti mgwirizano umene amanena ambassador Loti ndi mgwirizano omwe uja umene tinasayinirana onena zakuti gawo loyamba tayika mgwirizano wa achinyamata okwana 3000 Mhm. koma titabwerako ku israel tinafotokozera kuti koma ngakhale izi zili chomwechi pali ma openings ochuluka pali mipata yochuluka ya madera enanso ma professions ena Mhm. zimene mpata umenewo ulipo ku israel ndipo tikhala tikumalowa mu migwirizano ya sector by sector ife kuti uwu tagwirizanawu ndi wopita kwa anthu ogwira ntchito kuminda Mhm. koma pakubwera anthu ochokera ku bungwe lija la piba kuchokera ku israeliko amene akudzaunikiranso ma trade ena amene akhoza kupeza luso lake kuchokera ku malawi kuno ndipo anthu aja anabwera ataunikira zimene zija tinaunikira ma sectors ena amene tikhoza kupanganso migwirizano ina ndipo mmene amayankhula ambasadawa aku- akutsimikizira zimene tinabwera nkunena zija kuti mgwirizano uwu tasaina koma ogwira ntchito m'mahotelo azachipatala a za mu construction industry osewo migwirizanonso ikhoza kusainidwanso ndiye poyankha funso loyambalo kodi mgwirizano uwu ndi omwe uja ndinene kuti e mgwirizano umene amakamba ambasadawa ndi omwe tidasainirana kale uja so um, zimene ayankhulawo ndi zimene mukunenazi zibweretsa kusintha kotani pa mmene zinthu zinalili pa ground and kusintha kumeneku tiyembekezere kuti kuyamba kuoneka liti kubwera kumene abwera iwowo abwera ifeyo titapereka nkhawa nkhawa yathu ndi yakuti zinthu mmene ifeyo timaganizira kuti ziyendera timalakalaka zinakayenda mwachangu chifukwa chakuti mmene tinayambira ife titauzidwa kuti tiyeni tiyambe mgwirizano wa anthu 3000 ifeyo nthawi yomweyo ngati boma tinayamba ndondomeko yopanga rikuruti anthu ndipo mma district monse mpata unaperekedwa kwa wina aliyense malinga ndi mmene iwowo amafunira mu mgwirizanowo kuti mpata unaperekedwa kwa wina aliyense mukumbuka poyamba ankanena zokuti ayi mwagwiritsa ntchito njira za pa facebook zokha kusonyeza kuti mwafikira anthu amutawuni okha Mm. ndiye tinagwiritsa ntchito ma district offices nkufikira pena paliponse tinapanga satisfy zimenezo tawauza kuti ife zoti zimenezo tinakwanitsa tinalemba anthu konse shortlisting inachitika mogwirizana ndi mgwirizano umene tinapangana nawo takutumizirani so maina awo chimene tikuyembekezera ife ndi chakuti tsopano anyamatawa azinyamuka nde ife mbali yathu ino tikuona ngati kuti pakuchedwa ndi pamene amadzayankha kuti tikuwuzeni kuti ku Malawi kuno ku level yanuyi mwayesetsa mwapanga liwiro pomafika pa levo imeneyi zatsalazi tsopano ndi kwathuko kumene kumakhalano job placement kuti anthu awa akagwira ntchito uko anthu awa akagwira ntchito uko ndi kunena zokuti zifulumira bwanji kapena zisiyana bwanji kusiyana kwayo nkuti ifeyo tili ndi chiyembekezo chokuti mmene zateremu kuti tawadandaulira ndipo aonanso mmene situation ilili akathamangitsano kwawoko chifukwa chakuti mbali yakwathu kuno palibe chimene chatsala choti chebete ife zopanga kuno tinapanga anyamatawa kaya nkupita ku polisi anapita kaya nkupita kukapanga ma clearance aku chipatala anapanga nde tidatumiza maina aja chimene tikumangodikirira ife nchokuti atiuze kuti eya mulimi wakuti afuna anthu twenty anyamuke azibwera mulimi wakuti afuna anthu mwakuti anyamuke azibwera nde tawauza zimenezo ife tinamaliza tikudikira kuchokera mbali yanuyo ndiye chiyembekezo nchakuti mmene abweramu amva nkhawa zathuzo azionera okha zina pa ground. Kuti adayankhulaso ndi anthu ena atatu. Pakuyankhula kumene achitengano ndi- ndi maganizidwe a mtundu wina kapena another level of seriousness kuti ifeyo mbali yathu tamaliza kalekale okay zikomo kwambiri so pamene pakuyankhula panupo pakutuluka uh, figa ya 3000 kutanthauza kuti kumva kwanga ndi kwakuti 3000 imeneyo ndi amene akukhudzidwa ndi agreement yomwe inalipo kale u- u- asakamba izi za broadening the, eh, the scope yokuti ma professions achulukirapo so mu 3000 mmenemu ndi mmene muli 95 munkayitchula ija nanga 95 ija chifukwa 95 munanena pa program yomweyi kuti amene wawa chilichonse chatha akuyenera kukwera ndege kodi ali pati ndi akukhudzana bwanji ndi mu 3000 3000 iyo ndiye figure imene tinagwirizana yoyambirira kuti tapanga mgwirizano under this agreement achinyamata amene apite ndikuti afikire pa 3000 koma mgwirizanowo tikhozanso kuwunikiranso kuti achinyamatawo achuluke kapena titakhala kuti sitinachite bwino nawonso ngati mbali ya agreement akhoza kunena zoti ah tikuchepetsa mgwirizano chifukwa cha pakuti pakuti simunachite bwino koma padakali pano palibe chimene tapalamula chilichonse chifukwa anyamatawo sanapite nkomwe kupalamula kumakhala kwakuti apita iwowo ndi sanachite china chake bwino koma padakali pano mgwirizano umodzi wa 3000 ulipo kale ndi imene ndi nambala imene tili nayo padakali pano ndipo popeza ndi mgwirizano wa anthu okagwira ntchito kuminda ndiye kuti amene timalemba panowa onse anali omalowera kuminda ndi chifukwa chake kalembedwe kake kamakhala kopanga satisfy criteria imeneyoyo koma pofuna kuunikira ma sectors ena chifukwa akanabwera akuluakulu apiba aja nkupita kaya ku Lilongwe technical uja kumakayeza no kaya ndoyeza matailosi kuti no tikuyeza za eh, profession ina so 95 amene analembedwa aja ndi figara imene ifeyo tinatumiza figara yochuluka after kupanga vetting yathu kuno iwo kumene kuja nkuona no mipata imene ilipo imene ingafune kupititsa anthu padakali pano minda imene ingafune kupititsa anthu padakali pano kutipatsa that 95 then 95 iyo ikuchokera pa 3000 ija eh ndiye funso nkumati ali- ili- ali pati zili pati za anthu 95 pamene timakambirana paja papita mwezi more than a month Ah, amenewa anyamuka ah, zili pati gawo loyamba la anthu amene akupita linyamuka pa 27 ndipo pa 25 ndi pa 26 akhala akuchita orientation yokonzekera kunyamuka imene ichitikira ku lilongwe ndikupita ku lilongwe ndisati ku Golden Peacock ngati ko- it's not ku lilongwe technical ichitika pa 25 ndi pa 26 pa 27 anyamuka gulu loyamba mukati gulu loyamba pa 95 pa- pagawidwanso manambala enieni amene akuchoka pa 95 people ndi apanopo ndilibe handy

after the orientation itha pa 26 pa 27 ndiyoti oyambirirawo asanabwere um, aujeni um, ngwi- ang'ambi uh, inuyo mukamaona anduna uh, mafigaziwa kumene a- adali oyamba maejenti akuyendesa program imeneyi timakamba za ma 100 200 kumabwera machata flight kumatenga anthu 500 kaya uh, panopo 95 tikulimbana nayo mukamaona situation imeneyi Uh, inuyo ngati mmodzi mwa anthu amene mukufunitsitsa kuti chinthu chimenechi chi- chipindule zooneka ndi maso uh, mukuona kuti zifika pena pake poti mafigures wakhoza kumachuluka po- potuluka because the hundreds of thousands amene akukambidwawo sangamapite mapitidwe ake amenewawo and the demand that is on the ground ikafika ikafika kumene koko ndiye tinene chonchi mm. titanena zokuti lero aliyense kwapezeka mpata kuti apite ku america aliyense alakalaka kumapita Mm. ndipo pakhala masauzandi a anthu ambirimbiri koma atakhala kuti aku america aja kunena zoti tizikupatsani mavisa awiri pa mwezi ifeyo kunoko sitinena zoti ayi onjezerani mavisa akhale 20 Tina- tinakondwa ngati boma kuti ambasada aja anabwera kuno Mm. kumene anapangira mafunso ndi mayankho amenewawo tinaona kuti pena pake wina anaphonya anakapezeka munthu ngati ayota kuti awafunse Mm. kuti kodi kwanuko chifukwa chani ife simukutilolera kuti maagent azipitisa anthu chifukwa funso limeneli ndi limene likukhala kunoko kwambiri ngati kuti tikuletsa ndife maagent Mm. koma nkhondo imene ife takhala tikumenya yomenyera maagent kuphatikiza nkhani kubwera kumene abwerako ifeyo nkhani yakhala yomakhala funso limene kuti ah, kodi mmene anthu awa amapita ndi kudzera kwa maagent kumapita anthu ambirimbiri tsopano a nduna apepani mwayibweretsa nokha nkhani ya maagent last two weeks ago Uh, munayitanisa kunayitanitsidwa msonkhano umene munayitana ma stakeholders including ma agentwa ma agencywa munayita kuwauza kuti chonde inuyo you are an important stakeholder mubwere tizakambirane tifuna tione way forward anthu a- anthu anaombera manja kuti finally anthuwa akumana because involvement ya ma uh, agencywa anthu ali nayo chidwi be poona mmene zimachitikira zinthu zizili m'manja mwawo suddenly from nowhere basi munakhansula kuti mkumano umenewu kulibe kodi pamenepa chikuchitika chinachitika ndi chani ndi, ndi funso limene anthu amafuna mutawunikira sakumvesa ayi ma agent ndi ministry of labor ndi anthu amene amagwira ntchito limodzi tsiku ndi tsiku ku ministry of labor kumalowa agent tsiku lina lililonse akakhala ndi issue agent sodikira kuyitanidwa ku ministry of labor ngakhale pa nkhani iyi atakhala kuti anawayitana nde kenako yapangidwa cancel sizikumuletsa agent kuti akhoza kunyamuka lero nkupita kumana ndi a commissioner of labor kapena a PS nde imene ija isatidabwitse uh, okay ndimvera za inuyo koma ndi chinthu chodabwisa mesa munaita ulemba anaita ulemba official letter kuti you are invited and please make sure you attend because this is a very important meeting suddenly you just cancel it um, Wa- wa- ang'ambi wa- wa- koma mwayankha wa- eh, okay what I'm trying to say ndi chakuti ikapangidwa council meeting imodzi ndi ma agent Mm. that does not mean kuti the door is closed ndikhoza kukuuzani pano kuti Mm. timadziwa kuti talandira uthenga wakuti ambasada aja akubwera Mm. ma issues amene alipo tikuwadziwa koma ngati tingamakawayankhe ma agent aja zinthu zina zimene zitawapatsa chithunzi cha mtundu wina tisanakumane ndi ayini ake akubwerawo tingakawayankhe zinthu nkuwauza mwina ziyembekezo zina zimene awa pobwera atiyankha zinthu zosiyana koma pano abwera tacheza nawo zoyankhula zawo zina mwazimva mawa pokumana ndi maagent tidzikawauza kuti tinakumanatu ndi olemekezekayo nkhani yanu tinaikamba motere koma kuyankha kwawo atiyankha motere okay so kunena kwina munakhansula uh, anakhansula meeting imeneja kuyembekeza kuti akumane ndi ambasada wa ku israeli Muti- patakhala Ayi, cho pamenepo po- pamenepo posi ndikuyankhani A- a- ang'ambi ah, mukuwamva amene akufotokozera anduna afotokoza chimodzi chimodzi mukuti bwanji Ah, ndikuwamva kwambiri ah, ndipo ndi ah, ndiapase moni anduna ngati mmene andipasira moni poyamba ah, ineyo zoyankhula zambiri ndilibe ah, ndisaname ah, ndipo mafunso ambiri amene ndimafuna ndiafunse anduna ndamene mwafunsa kale a pk Mhm. Ah, koma ndiyamikire ah, honorable minister kuti ah, afotokoza zambiri ndipo tikuziwa kuti ah, kwa zina zimene zinayankhulidwa akazembe atabwera mwina mmene anenera sangafotokoze koma tikukhulupirira kuti kuli ah, akuyesesa ndithu kuti achinyama- achinyamata tithandizike chifukwa cha mavuto amene takhala tikukumana nawo mm. Uh, ndipo tikukhulupira kuti uh, ulendo unowu tiva uh, zinthu zosiyana ndi zimene takhala tikumva nga, nga komabe uh, ndiperekabe dandaulo mm. um, on behalf of achinyamata anzanga chifukwa uh, zinthu uh, ishu yathu ya ku israeli iyi uh, timadandaula kawiri kawiri poti inayimika miyoyo yathu mm. ishu ya israeli isanafike miyoyo yathu inali bwinobwino koma itafika tinapezeka zokuti ah, tinayamba kulowa mangongole kugulisa makatundu a makolo nde miyoyo yathu inayima kona mwina timapezeka zokuti mene zinthu But zathu a zikuyenda government- pang'ono pang'ono osaziwa kuti vuto ah, ndi komwe kuja ku israeli timaona ngati kuti vuto ndi kuno timakhala okhumudwa achinyamata kupezeka kuti tikupanga mikumano tikupanga mademo ndi zina zosiyanasiyana koma Kwathu ndi kupempha chabe kwa adindo monga honorable minister kuti uh, chonde uh, tapanganikoni machawi mmene uh, mwapangira ulendo uno kukakumana ndi akazembe tikhulupira kuti uh, nkhawa zathu ndithu uh, mukuziziwa ndipo munakafotokoza ndipo uh, pakadali pano zili uh, katikati molongosola ndithu ndipo tikhulupira kuti sizitenganso nthawi yayitali ngati mmene zakhala zikutengera mbuyomo kutanthauza Ineyo, kuti a- ang'ambi inuyo muku- ndikakumvetserani bwinobwino kutanthauza kuti achinyamata ndinu okhutira tsopano ndi mmene boma likuyendetsera nkhani imene chifukwa mwakhala mukumadandaula kwambiri dandaulo lanu lalikulu limodzi limakhala lonena kuti sakukuchitani involve kwenikweni kumakupatsani information mulibe information yokwanira ya chimene chikuchitika ndi nkhani iyi as a result mukuchita feel sidelined pa chinthu chimene chikuchita involve chikukhudza inuyo kwenikweni panopo zimenezo zasintha um, situation i- is different muli okondwa kuti you are now moving together ndi boma zimene tamva panopa ulendo unowu sitiname ndife okhutira ndipo tidakali ndi chikhulupiriro kuti aboma atithandiza ndipo nkhawa zathu aboma akuziziwa takhala tikuyankhula mbuyomu you know uh, bwana PK pali ma rumors Mm. uh, we are able to confirm these rumors with our brothers and sisters who are in israel Mm. kuti uh, nthawi yayitali imene yatengayi ma agencies uh, ayamba kupita ku maiko ena kukatenga achinyamata nkupititsa ku israel mm. ma agencies athu a malawi muno ah. zikungofanana ndi kuti ifeyo tili ndi malo olima koma tikulephera kulima koma kubwera anthu ena kuchoka maiko ena kuzalima nkumadya ife nkumakhala ndi njala ma agencies athu omwe akusangalatsa anthu a dziko lina ma rumors ngati amenewo ndithu akuveka mwina akhoza kupanga confirm ndi ma agencies omwewo mm. ndeno nkhawa iyi ndi nkhawa imene takhala tili nayo ndipo takhala tikuyankhulana uh, ndi akuboma koma uh, ulendo unowu uh, anatipasa information posachedwa apa ndipo uh, tiku- tili ndi chikhulupiriro ndithu kuti zinthu ngati zizi zilongosoka Uh, sindikufuna ndiyankhule kwambiri za akazembe chifukwa za ukazembe ifeyo sitimaziziwa mm. koma tikukhulupirira kuti a honorable minister uh, meeting imene anali nayo ndi akazembe zinthu ngati izi ayankhulapo uh, ndithu nkhawa zathu ndipo uh, kudikira kwathu sikukhala kudikira ngati mene kwakhala kale mbuyomu mm. ero bwana pk okay uh, uh, all right yes yeah, uh, mwina, mwina uh, uh, a ng'ambi mwayibweresa nkhani yokuti mukumva kuti uh, maagency aku malawi akukatenga anthu amaiko ena anthu amenewo inuyo mukuzindikira kwanu mukuganiza kuti akhoza kumapita pa slot ya malawi asali a malawi kapena maagency wo ali ndi business yopitisa anthu so it doesn't matter where they find people as long as sakudya slot ya malawiyo concern yanu ndi itiyo pamenepopo kuti mukhulupirira kuti Anthu akumakatenga ku Tanzania wo, ku Zimbabwe, ku Mozambique akumakatenga slot ya Malawi? Is that what you're concerned about? Ah, concern yanga makamaka ndiyo kuti ah, chifukwa chani sakugwiritsidwa ntchito kudziko kwathu kunoko zokuti akudya slot ya malawi ndipovuta kuti ndiyankhe mwina atati ayankhe okha ma agency wo koma makamaka um, konseni yathu ndiyokuti maiko ena akupindula ndi maagency athu akumalawi kuno zomwe zikutanthauza kuti maagency athu akumalawi kuno ali ndi uh, connection ndi israel kutanthauza zokuti maagencies maiko awo mulibe koma athu omwewa chifukwa cha mmene zinthu zikukhalira kuchoka kwathu kuno akunyamuka kupita dziko lina nkumakapangisa ah, mnthu um, amaiko ena nkumapindula ifeyo tiku- tidakalirabe ndi uh, konseni yanga makamaka ndiyokuti uh, Chifukwa chani ifeyo sitikuwagwiritsa ntchito? Koma zakuti slot yathu akugwiritsa ntchito slot yathu ndipovuta kuti ineyo ndiyankheko. okay um, chabwino ndakumvani ang'ambe apapa nkhani imeneyoyo uh, ifeyo ngati wairesi zinthu ngati zimene timafunitsitsa kuti tizimva zoona zokhazokha tikufuna tiyankhule ndi austin chipeta ku israeli amene nthawi zonse wakhala akutiyimirira kumeneko komanso ama- amayang'anira um, anyamata amene akugwira ntchito ku israel uh, on behalf of akulika komiti hey, apa pa tili ndi mkulu wa ku israel uja uh, wanda usanachite react Yeah. uh, tili ndi mwayi kwambiri kuti austin chipeta tapeza achipeta mwazuka bwanji kodi kudzuka uh, ya nthawi zathu sizikusiyana kwenikweni muli bwanji achipeta Apapa ndili ndi Mr Joe Kangulu, uh, iwowa ndi mmodzi wa maagent amene tikutchulawa amene amanenedwa kuti akumatumiza anthu uh, kupita ku Israel kuchokera maiko ena. Ndikulandireni akangulu ku program yathu, ndithokoze kuti munavomera kuti mulowepo. Yeah, so chimene ndikufunsa ndi chimene chocho kuti akuti pali mphekesera imeneyi yonena kuti um, inuyo ngati ma agent panopo poti simu- simukuloledwa kutumiza anthu kuchokera ku malawi kuno ndiye mwayamba kumatumiza anthu kuwalemba kuchokera maiko ena kupita ku israeli komweko Eh, nkhaniyo ndiyoona chatu ah, tili ndi mgwirizano ndi anzathu ku- kumindaku okunena kuti amene timatenga azibale athu kuno timatenga chifukwa choti panali mwayi apije akangulu sakuveka bwinobwino ka ubale ndi anzathu wa minda uko nde timatha timatha kudziwa zoti tikufunikira anthu mwakuti mwakuti mwakuti ndiye nkuona tidapezeka kuti tinali ndi mwayi wonena kuti azibale athu tizitha kupita kumeneko kuti akathe kuphunzira komanso kupeza mwayi umenewo so nkhani yomwe imakhalapo njoti ngati pamunda production yathu Siting- sitingamakhale tikudikira kuti mwina ah, ifeyo ngati dziko tikhale kuti ah, tikulongosola zina ndi zina zomwe ah, ngati dziko ndi dziko lina linagwirizana koma ngati ifeyo munda ngati timaoneka kuti tikufunikira anthu oti agwire ntchito tidaona kunena kuti ah, kuti uku tikubadikira mwina tikatengeko kaye anthu ena kwina so ndiye anthu amene mukuwatenga ku maiko ake atiwo Uh, panopa timatenga ku zambia ku kenya uh, as we speak panopa titenga mwina anthu 3000 or 4000 ku sri lanka komanso ku india we are in the process of kuti mwina about 3 or 4000 also abwerenso tsopano anthu amenewa akupita um, ngati makota akumayiko amenewo kapena mukuwatumiza m'malo mwa a- akumalawi kuno kuti akamapita 3000 yo ndiye kuti mukuone mabuku aku malawi mukuchonga zikuyenda bwanji pamenepo Ah, apokoto ife omwe tikufuna ndi anthu kaya anthu achokera kuti si- sikuti pamachita kukhala kunena kuti anthu awa nda kumala mwina zimene zowanga makamba ndi um, akuluakulu omwe amagwirizana kunena kuti anthu awa ochoka ku malawi ndi awa komano ifeyo tikangoti tikufuna anthu 2000 anthu 2000 mwina ngati ineyo kumbali yanga ndinkamenyerera kuna kuti mwina pa anthu 2000 azikhala akwathu poti awa ndi ma business partners anga nkumati at least umakhala ukukokera kwako Mm. koma zimafika pena poti i nanga titani poti izo ndi business nanga tadzala tifuna tikolole tifunika anthu akolole Ta- ti- tapanga produce zinthu they need to be packaged so we need people to do that so ndi mmene zimayendera wawo so uh, uh, ti- tichite on record kunena kuti inuyo ngati agency imodzi ya ku malawi panopo muli mkati mofuna kutumiza anthu 3000 ku israeli as we speak now of course on the record yes and we are seriously tikungofuna anthu 3000 no we need more than that ndi mavisa ambirimbiri timakamba mobwereza bwereza kunena kuti tili ndi mavisa onena kuti anthu onse omwe anakapanda anakafuna mwayi umenewu anakakha

mwa izi anthu so olo ifeyo Okay. tidakhala kunja ifeyo tinangokhala kuti mwina ndi anthu ozindikira tidaona emoyo kuna kuti palibepo chomwe tingapange so there's no point kuti tizikhala tikuphusha we, we can push but for, for, for what it's, it's in black and white no agents are allowed unless mwina kapena ngati akuboma atabwera nkunena kuti mwina apapa tipange amend kapena titere Alright. titere but it's, it's out of our hands Okay. there's nothing tingapange Zikomo kwambiri akangulu. Um, amenewo ndi bwana kangulu mmodzi mwa um, ma, m- m- mwini wake wa agency employment agency imodzi imene ikutumiza anthu ku Israel mmene mwamveramo amalawi thousands and thousands akupita. Uh, sindikudziwa anduna element imeneyo mu- mungaite react bwanji kuti our own agencies from Abige. here yes Bwana Bige, andani ujeni ang'ambi yes no ang'ambi musanayankhule a- akangulo atsimikiza apapa kuti mphekesera mumamvazo ndi zoona akutumiza anthu ku israel as we speak now is working on 3000 and mavisa zambirimbiri so ndimafuna kuti quickly anthu achite react to that one Ke- sindikuziwa kuti angachite react mwa anthu ndwanji honorable minister awo ah, zikomo kwambiri nkhani yokuti tipange react kwa business ya agent imeneyoyo ayi agent akhoza kukhala ndi maubale ndi maiko ena kapena ndi maejenti anzake m'maiko mwina Mm. iwo akhoza kupeza anthu kapena mipata kwa maejenti anzawo a ku israel Mm. nkuuza kuti tipezereni anthu from that side of africa kapena from anywhere in the world Mm. iwo maejentiwa ndikulumikizana ndi ejenti wina kwina ife sindikukhulupirira kuti kampani yawo yapangidwa register ku sri lanka Mm-mm. sindikukhulupirira kampani yawo yapangidwa register in all these countries koma kuti akhoza kulumikizana ndi azinzawo m'mayiko m'menemo nkumapeza anthu opita kumeneko malinga ndi mmene apangira mgwirizano wawo ndi zinthu zawoyo okay ndakumvani honorable ndakumvani yes Fera, ndi awowo ndi abizinesi all right zimenezo apange koma zimene ayankhula achipeta ayankhanso kuti iwo sakudziwa kanthu kusonyeza kuti aliyense akhoza kuyankhula mwake agent wa bizinesi kuti ndiyankhule zambiri yeah yeah okay uh, very interesting um, uh, ang'ambi mutseka bwa Ah, ineyo ndiyankhula mobwereza ah, mmene nanenera kuti ifeyo ndithu ah, tidakali ndi chikhulupiriro ndi boma kuti ilongosola mavuto amene tikukumana nawo Mm. zakhala bwino kuti agent ah, abwera mwaitana agent ayankhula panopa ndipo achinyamata tamva ah, ndikhulupirira achinyamata anzanga azimveranso okha kuti ma agent kuthekera kumene ali nako pempho lathu aboma akuliziwa ndipo ah, chikhulupiriro tili nacho kuti aboma akulongosola kuti zinthu zathu ziyambe kuyenda ndithu ineyo Very nditseke good. choncho Very good. Honorable Minister mutseka bwanji? kutseka kwanga nkokuti lero ang'ambi mwayankhula mosiyana ndi nthawi zonse Mm. ndimanena nthawi zonse kuti kusowekera kwa information kumapangitsa anthu kupanga zinthu zakuita Mm. kutheka kwanse kumakumvetserana ang'ambi akhoza kumati kodi ang'ambi mwadya banzi kodi ang'ambi kapena munakagona ku ndende ndiye mwakhala ngati mwakha madzi Mm. koma zoona zake nzakuti ang'ambi apeza information apeza choonacho koma achikhulupirira kuchokera kwa israeli ambassador Mm. atayankhula chomwe timanena chija nde tikubwereza program ndi ya boma ang'ambi komanso achinyamata onse mbali ya Malawi we are fighting kuti chilichonse chitheke ndipo mupita achinyamata muzikagwira ntchito Mm. zimenezo ndi zimene ife tikukamba ngati kugwiritsa ntchito agent ngati palipo kuti padzapezeka mpata lakhuzo tilola kuti oh, Ati bwanji tiwalole ma agent as government tili okonzeka kumenyera nkhondo imeneyo inuyo amalawi programu tinaiyamba tokha sitingafune kuipanga frustrate Thank you. Thank you very much indeed. Um, tapangapo clarity tu apa uh, Wanda. yes boma uh, ntchito yake ndi migwirizanoyi koma boma silitha kupanga bizinesi per se Yeah. nde zikhalabe zovuta government to government yo chifukwa choti izipanga imayenda mwachiboma boma we all know sikuti tikunyoza sikuti tikutani komano ma processes nanga si iwowo maybe they don't value profit samaona kupindula amangothandiza social Yeah, yeah, responsibility yeah. pamene wa business amakhala ndi machawi chifukwa amakhala kupezapo kenakake Cholowa. tikuyenera tipeze njira yoti tizigwira ntchito limodzi chifukwa cholinga chake mm. nchokuti amalawi mm. apite uko akagwire ntchito yeah. amalawi atukuke dziko lathunso likhale likupeza china chake so we all have ma interest abwino we need to work together so pano agent akukhala ngati akuchitidwa discredit kuti zomwe akunena si zoona Uh, well it's difficult mm. because unless tikanadziwadi kuti anthu apita anthu ena akaonadi kumene apita yes komano i don't think angabwere pa wireless ya dziko ngati choncho nkumanama so mm. for me iwo ndi a business apanga njira zotheka kuti iwonso azipanga business anachita invest they have to recoup their money Thank you so much.